Amupemphatu mmalo mwa aziphunzitsi onse aku sekondale kunena kuti bwana chonde chonde chonde malipiro okhawo ka salary kokhako takakwezankoni mukudziwa kale mtonyotu ndiwona kuti ndomwe umapangitsa kuti zinthu ziziyenda kuti tikhale ndi chakudya tofunikira mtonyo kuti tikagule mafuta kaophikira tofunikira mtonyo bwana tawonetsetsani zonena kuti Mtonyowo mwakwezako pang'ono kwa aziphunzitsiwo kuti mwina mwaketu mwina azigwira mozipereka kumakambanso kuti end of date nde kwabweratu mawu anyuwani lati mtonyotu pepani ati ndalama zimenezo ayi koma tifotokoze motere kunena kuti Mawatu ndi pa 5 January 2026 ndipo malingana ndi kalendala ya ku sukulu, ana akuyenera akhale akubwelera ku sukulu komanso ndekuti anthu mmuzi ntchito akhale akubwelerabe ngati officially choncho kubwelera ndithu back to business. Now chifukwa cha zimenezo boma linalengeza kuti no pakhala ndekuti ndondomeko zoti onse amene ali mma secondary school Iwowotu nde kuti sazikalipira ma school fees inde akuti kukhala ngati amene ali ku open kaya kaya kaya adzilipira sanalongosole zawo kaya abwerabe nde kuti ndi ndondomeko imeneyo later koma amene ali mma day I think ndi kaya mma boarding sakalipira school fees iyayi munatsatira inu bwinobwino mmene akunenera makamaka inu makolo a anawo. Nde kutsatira zimenezi kwabwera ndekutitu munthu wina amene amayankhulirapo zomangolimbikitsa ma ufulu a anthu komanso kuyankhulira anthu ameneyotu ndi Albert Chakwamba. Albert Chakwamba wabwera ndikupemphano mtsogoleri wa dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika kuti no aonetsetse kuti boma lakeli lachita chothekera china chilichonse kuonjezera malipiro a aphunzitsi amenewawa makamaka omwe ali ku secondary school kuti no ntchito iyiyi ikhale ngati kuti yalongosoka aziphunzitsi aja aonjezeredwe malipiro chifukwa chonoti akawonjezeredwa malipiro nde kuti azigwira ntchito mozipereka kukamba zoti maziphunzitsiwo chidwi chofuna kutumikira Malawi nde ali nacho kale kuphunzitsa ana. Koma chomwe chimachitika nchonoti no maziphunzitsi ajatu miyoyo yawo imangokhala yokwiririka yokhayokha. Kumaona mphunzitsi akungoloweralowera pansi chaka china chilichonse, sapita patsogolo, enawo nde kuti kuwaona ma shati awotu amene tina anatiphunzitsira tili ku Muloza CDSS. ku 23 uku kutiphunzitsatu kuyamba form 1 kumakafika form 4 akuvala ma shirt omwewo nde ife nkupitano mpakana ku college kubwerako nkudzapeza iwo aja akuvalabe chani ma shirt omwewo nkumakumana nawobe akuvalabe ma shirt omwewo ndiye miyoyo tingoku ingotani ingoloweralowera pansi kuona ana amene tinaphunzitsidwafe kuona anzathu enawa kuyendera zimagalimoto enawo chani time Mukuona? Mphunzitsi angokwiririka moyo wake. Now, zimenezi ndi zomwe zimapangitsa zonena kuti, amakambatu awa anunsu pano, a Albert Chakwambawa, akuti izizi ndi zomwe zimapangitsa kuti aziphunzitsi aja asamalimbikire ntchito, pamene pajabe, chifukwa ndiye kuti, you know, sakuonapo phindu lenileni iyayi. Angopindulira anthu ena koma iwowo miyoyo yawo ndiye kuti, you know, sikupindula. Nde apezeka zoti asiya kulimbikira ntchito, enanso amakayang'ana mwayi mmalo ameneno muli ndalama, mma private tu mmenemo eti, and apapa zomwe zichitike ndi zimenezo zomwe zichulukire ndi zimenezozo zonena kuti maziphunzitsiwa chifukwa aziona kuti aah ngati tikulandira ka salary kochepa, sukulu yinso ndi yaulerenso nde ndiziziperekanso pa ntchito yotani? after all simunalipirenso school fees inu apa ana inu simunalipire school fees kuli bwino nde tiningopita mwina mma private mmene mukuoneka kuti akulipira ndalama zochulukamo mwautali nde kuti kuja service ikhala nde kuti yopoira mmasukulu muja ana akulephera kuphunzira zolongosoka nde aonetsetse zonena kuti Aziphunzitsiwa ndi oti akwezeredwe mtonyo, akwezere ndithu malipiro kuti mwina mwake azitha kuona kuti yayi bomatu likutipanga value osati no akutitenga ngati kuti ife anthu ongopereka ma service oti no basi aulere. Ayi zimenezo ndi zimene akukamba komano akuti zonsezi akungozikamba chifukwa chonena kuti Ngati maziphunzitsi salipiridwano malipiro olongosoka, zikhoza kusokonezanso pulogalamu iyi. Masomphenya a Peter Mutharikawa owonetsetsa zoti sukulu ikhale yotchipa, you know yofikirikayi fukwa nde kuti kukapezeka zoti aziphunzitsi aja asamuka mu ma sukulu muja nde mutsala ndani? Nde kuti izizi zikhale ngatinso zisakhudzidwe mwa njira ina yake nkofunika zoti iwowa akwezeredwe malipiro aziona phindu mu ntchito yawo. ayi mmenemo ndi mmene akunenera tingakambe zotani kodi namba 1 skuluyo kuipanga kuti ikhale yaulere ndi chinthu cha mtengo wapatali koma tif- tifotokoze apa kunena kuti skulu si yaulere mwamvetsetsa eti secondary school si yaulere a Peter Mutharika sanapange secondary school kuti ikhale yaulere pamenepotu ndikuona ngati penapake its misunderstanding a Peter Mutharika apanga zonena kuti boma lizilipira china chilichonse chimene makolo amayenera alipire. Mwana wina aliyense wa sukulu azipeze kuti akulipiridwano ngati scholarship mwa njira ina yake tinene choncho eti, azalipirira. Ma school fees aja azazalipirira. Eee kaya nde kuti zinali za chitukuko zija boma lizilipira zimenezozo kukulipirira iweyo iwe nkupita nukangophuzira osalipira china chilichonse nde zingathe kuoneka ngati zaulere koma ayi ndithu akulipira ndithu boma likulipira mwaiona nkhani zaketu ndi zimenezozo nde school sizoti ndi yaulere koma school izilipiridwa ndi boma makamaka ya secondary school Pamene ana ndekutino azikangophuzira kumene kuja osapereka china chilichonse. Chabwino sukuluyo tiyitenge kutino ndiyaulere mwa nzira yoteroyo. Pamene sukulu yasandukano yaulere, ndekuti qualitedi ikhoza kulowa pasi. Mutengere example ya ku primary school. Munaona mmene kumakhalira ma primary school athu, quality yake imakhala yapasi kwambiri mpakana no anthu amasankhano zonoti titenge ana tapititse basino ku private. Mwayiona? nde pakhalanso competition imeneyo fo aku private aja azikhala olipira nde amene akulipira sukulu aja akuyenera aziphunzira nde kuti maphunziro olongosoka maziphunzitsi awo akuyenera kukhala olongosoka fo nde kuti akhoza kungopita ku boma kumakaphunzira ulere koma asankha kupita ku private nde akuyenera alandire service yabwino ana mma private aja akhala nde kuti akumalandira service yabwino kwambiri azipeze kuti akuphunzira nkumakakhoza kwambiri aziphunzitsi azikhala nawo chidwi ana aja kumawalondoloza bwinobwino apeze kuti akakhoza kwambiri zinthu ngati zezo zingathedi kukhudza maphunziro mwa nzira iyoyo komabe ma primary school momwemo ngakhale muli mwa ulere munaona kuti no ana amaphopolanso mmenemo ana amakhoza mmenemo mpaka na munaona munthu mwana kukhoza A A A A standard 8 ija y- ma A okhaokha Komatu nde kuti amaphuzira pati? Pa primary school pomwepo? Kutanthuza zonena kuti ndizothekaso kuti no maziphuzitsi azikapereka service yabwino ngati mmene zimakhalira ku primary kuti pamakhala maziphuzitsi ndithu kuphuzitsa ana aja nkumakhoza sukulu ili yaulere chimodzimodziso nde kuti no ku secondary zizikayenda motero. Chabwino komano kuti alimbikitsike anthuwa ndi za timafotokoza zija nkofunikiradi kuti ngati pali kuthekera kuti no akwezeredwe malipiro eti, zingachi- zingachitire ubwino chifukwa chonena kuti anthu aja amagwira ntchito yotamandika kwambiri dokotala ndi ndekuti ndi ntchito ya mphunzitsi kuti mwana akafike pokaphunzira za udotolo ndekuti waphunzitsidwa standard 1 mpaka 8 form 1 mpaka na form 4 ndi mphunzitsi ndi ntchito ya mphunzitsi kaya ndi pilot zonsezo ndi ntchito ya mphunzitsi Mp- kaya ndi president amene ndi ntchito ya mphunzitsi kaya ndi nduna ndi ntchito ya mphunzitsi kaya ndi nda- Wina aliyense ndi ntchito ya mphunzitsi. Ife tomwefe, ifeyo ndife ntchito ya aziphunzitsi athu. A Madam Monjeza tu ku Kaliyeka Primary School nthawi imeneyoyo standard 1, standard 2 amatiphunzitsa ndithu. Ifeyo ndi ma products awo. Mwaiona? Nde kutino anthu amenewawa aziona kutino akugwira ntchito yotamandika. phindu lawo amaliona ndekutino mumalipiro aja koma malipiro ngati ali onyozeka ndekuti amangoziona kuti aah basitu ife nde ndichonchitu basi ndichonchi mphuzitsi ndithu kumamuphweketsa ndakatulo yomwe ija amayi anga anali mphuzitsi yolakatulidwa ndi mlakatuli Robert Chiwamba mukakaimvera ndakatulo imeneyi mpamene mukamvetsetse kuti mphuzitsi amapanga sacrifice zotani ndi zotani nde kutino mwina mwake alipilidwe malipiro olongosoka zingakhaleko zabwino mbali imodzi yothokozako pempho labwino kwambiri ndikukhulupilira zotino ukoko kulikuluko ndekuti akalilingalira bwinobwino uh, ukoko administration azitsogoleri kwa Peter Mutharika ndi timu yawo yakumbali ya education akalingalira bwinobwino ngati pali kuthekera kumenekoko koma anakamba zoti sukuluyi ndiyotheka kukhala yaulere Chifukwa chonena kuti ma billion ochuluka sadzipita ku state house kwa Peter Mutharika kuti akawadye, ee 67 billion sipita kwa Peter Mutharika kuti akayidye iyayi, imeneyo mmaloti ipite kwa Peter Mutharika akhoza ongopititsapo kaya kaya apititsako kaya ndekuti ndi 20 billion ndekutino 40, 47 billion yonseyo akuyitenga ndikukayivunga kuyani ku school mukuti kodi no singathandize no kumeneko? Ndalama zilipo zoti zithandize mmasukulumo si vuto iyayi. Nde apano tsopano. Sukulu ana mukaiphunzira yaulere nde muzikapalanso ma ma ma guy mm? Muzika muzikaonetsa kuti ndinu michabwa kumenekoko. Kumeneko kumakhala kusayamika. Pamene mwapatsidwa sukulu yaulere kusapezekenso mwana wina aliyense ndekuti ali busy kukawedza nsomba, ali busy ndekuti kaya kukapanga chani kaya, Ali busy kaya kukatani kuka kukadyetsera abulu zimenezo ayi tiyeni tithamange tipite mmasukulumo tikaphuzire chifukwa ndi yaulere palibenso zoti school fees tu palibe ine tapitani mukaphuzire ndithu sukulu ana inu padzatu ndi key akuti